Wisdom man. Ee, nna m o, mpa. Kee ihe i nwe ike ikwu gbasara okwu minimum wage ndị Labour na federal gọọmenti na-azọ n'obodo a. Well, uh, if you left to me alone, gọọmenti ma the right thing a kwesịrị ime. Anyị, eche m na gọọmenti ma the right thing a kwesịrị ime. Na onye ọbụla na-ada ọjị ya. They know the right thing to do. Ha ma ihe kwesịrị ime nụ ka obodo wee gaa n'iru. Ha ma ihe kwesịrị ime nụ ka ndị na-alụ ọlụ wee wee obi ha na-akpa aka wee na-alụ ọlụ ha na-alụ. Ha ma ihe kwesịrị ime nụ ka ego wee dị n'obodo. Ha ma ihe kwesịrị ime nụ ka nni dị n'obodo. Ha ma ihe kwesịrị ime nụ ka onye na-ana ụgwọ ọnwa onye na-anala ego ụgwọ ọnwa ya na-enwe aṅụrị wee na-anabi ya wee na-akwadokwa maka ọnwa ọzọ ọ ga-abịakwa lụọ ọrụ so ha ma ihe a ga-eme my own take on this na gọọmenti know the right thing to do that is only thing m ga-ekwu they know the right thing to do and when they do the right thing everybody will be happy both the workers and the people both the employ- employer employees and the employer everybody will be happy do you understand me so they know what to do wisdom man and now dịka okwu minimum wage a si aga now yes ị ma na onye isi ndị Labour gwara anyị na enye federal gọọmenti 7 days ka a nye ha a- azịza n'ihe nke ha na ha na-azọ na after 7 days na ọ bụ na enyerọ ha answer na ha ga-agbakwa strike ọzọ kee ihe i nwe ike ikwu gbasara strike a Well- enwe ike ịgba ị jụọ m m ga-asị na m ama support ka a gbaa strike again maka masses na-ata afụfụ mana the only thing ị ga-ajụkwa onwe gị bụ iche na ị ga-efebe aka ka bụ ndị tin dịkwa na Naịjirịa chọ na ịghọta ihe mmiri banye gị ife aka oke ga-efe gị aka weta na seven days ultimatum na-enye efe to go back on strike go wegide no go back on strike ha ma nechi ya na that strike akụkọ a na-akọ sị na a na-eme meeting to meeting mana left for me alone m ama achọ ka e nwee strike again na na country because the kind of thing the way things dey now things dey expensive and the cost of living dey high a bịakwa nwee strike ọ ga-afịa arụ so ha find a means a ga-eji settle without that strike Although m ma na strike bụ nnukwu weapon of labor to hold the government ransom mana most time kịta ọ dịghị work chazi maka agụụ dị too much n'obodo mụ na gị ma na agụụ dị too much so that strike inwe ya again ga-abụ a very big mess to this country adịghị m ekwu ya about economy because economy adịgo o mebigo emebi already but ọ ga-abụ ọ ga-ebute more agụụ that's my own opinion so let them find a way ha bịakọta ọnụ ka a chọọ ụzọ a ga-esi wee settle this thing without going on strike gwụchakwa ka ọ ra m na my own opinion is not my answer m ga-enye gị n'ụka
wisdom man nna m ọ bụ gịwa bụ labour chairman n'obodo a kee ihe ị nwee ike ime gbasara okwu minimum wage a well i will do my best to make sure na eme increase na eme increase na worker salary because you watch out the, the the national assembly that is the government ah, both the three arms of government both the executive judiciary and the legislature if you watch them they are they are

ọ maka ihe na-eme na country the state of the nation enwere too much chaos everywhere the workers and the labor and the, the government e wee na-ese okwu because of workers ya na-ekwu e tinyere ya ego na salary the government na ama etinye ya na salary so they must put that money in that salary so ya bụ ihe a na- ya na-ekwu na so onye ọbụla nwere anything to add up or any question to ask and should call and uh, comment section and do that o nwee ihe ị chọrọ ịjụ anyị o nwee your own suggestion o nwee your own point or ihe ya ekwe- ya na-ekwu ya na-ekwetere ọfụma bịa wezara ya na comment section ọrụkwa nke ọrụ anyị n'ọnụ emesịa